Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Atupele Muluzi akukhuzidwa ndi nkhani za a Zuneth Sattar. Dzulo pa 9 Novemba mchaka cha 2022, nthambi yothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB inalembera kalata mtsogoleri wakale wa chipani cha United Democratic Front, udf, a Atupele Muluzi yomwe inawapempha iwowa kuti akaonekere lero pa 10 November mchaka cha 2022 ku maofesi a nthambiyi mu mzinda wa Lilongwe masana nthawi ya 2 koloko. Dzuloli zinali mphekesera chabe kunena kuti Atupele Muluzi akuitanilidwa kukafunsidwa nkhani zokhuza malo omwe anagulisa koma malipoti omwe atuluka leroli akuonetsa kuti malowa anawagulitsa kwa a Zuneth Sattar mkulu wa dziko la UK yemwe akukhuzidwa ndi katangale wamnanu mdziko muno. Malingana ndi chikalata chochoka ku nthambi ya acb, Atupele Muluzi anachita zimenezi kuchoka mchaka cha 2015 mpaka mchaka cha 2017 pomwe anali nduna ya za malo pansi pa ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party, dpp, chomwe chinkatsogoleredwa ndi a Peter Mutharika. Kalatayi ikunena maploti omwe Atupele Muluzi anagulitsawa kuti ndi a Bwaila. Plot number 13 127 ndi 13 128. Malingana ndi kafukufuku, maplotiwa ndi omwe a Zuneth Sattar amati ndi awo ndipo nthambi ya acb inaletsa aliyense mdziko muno kuwagwiritsa ntchito mwezi wa December mchaka cha 2021. Poyankhula ndi atolankhani dzulo pomwe analandira kalatayi, Atupele Muluzi anatsimikizadi nkunena kuti ayitanidwa ku maofesi a nthambiyi koma anati sakudziwa chomwe akuwayitanira ndipo iwo anatinso nkwabwino kuwafunsa ogwira ntchito ku nthambiyi poti ndi omwe akudziwa chomwe akuyitanilidwa A Egrita Ndala, omwe ndi mneneri wa nthambiyi anati sangayankhule chilichonse cha nkhaniyi ku gulu la anthu panopa ndipo Amalawi adziwa chilichonse a Muluziwa akaonekera ku bwaloli. Mwezi wa December mchaka cha 2021, nthambi ya acb inaletsa unduna woona za malo kuti usachite chilichonse pa malo omwe akukhudzidwa kuti ndi a Zuneth Sattar ndipo malowa anawapeza mwachinyengo. Kuletsaku kunachitika potsatira kafukufuku wa nthambiyi yemwe anaonetsa kuti a Zuneth Sattar pamodzi ndi mnyamata wawo a Ashok Kumar Sreedharan omwe amadziwika ndi dzina lakuti Ashok Nair akhala akupereka ziphuphu kwa anthu andale akuluakulu monga nduna ndi aphungu. aku nyumba ya malamulo ndi cholinga chakuti azitha kupeza ma contract mu boma mosavuta pa 31 december mchaka cha 2021 nduna yakale ya zamalo a kezzie msukwa anamangidwa pamodzi ndi a ashok nair pa nkhani yokhuza malo yomweyi kuti analandira ndalama zokwana 23 million kwacha pamodzi ndi galimoto ya mtundu wa Mercedes Benz kuchoka kwa a Zuneth Sattar kudzera mwa Ashok Nair. Pakadali pano mlanduwu unayima popeza awiriwa anakasuma ku bwalo la milandu la appeal komwe akudikira chigamulo chawo chomwe akufuna kuti bwalo laling'ono lisawazenge mlandu uliwonse popeza nthambi ya acb ikugwiritsa ntchito umboni wochoka kunja kwa dziko lino a msukwa akufunanso kuti bwalo liunikenso ngati malamulo a dziko lino akulola nthambi ya acb kulowa mu mgwirizano ndi boma la mdziko lina pogawana umboni popanda chilolezo chochoka kwa mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a attorney general izi zikudza potsatira kuti nthambi ya acb inalowa mu mgwirizano wofufuza zakatangale za a zuneth sattar Ndi nthambi ngati yomweyi ya mdziko la United Kingdom ya National Crimes Agency, NCA, komwe amagawana umboni wosiyanasiyana komanso kuchitira limodzi kafukufuku wawo. Eetu, ndiye pano naye Atupele Muluzi akuganizidwa kuti ali nduna anakhuzidwapo pa nkhani ya ziphuphu ndi katangale Ndi mkulu uyuyu wotchukayo amene pano nkhani zake zati zii zaiwalika, a Zuneth Sattar.